I am giving you update original receipt look I am not mocking Akwa and I have no personal thing n'ebe Akwa nọ but I think for the sake of ọlụ a na-alụ n'Anambra steeti our people should stop being sentimental the only place ebe m nọ wee nwee problem with these people wanna advocate sị hapụ Akwa eh, eh, we are winning eh, akwa has been released

na-akpọ arụsị mana ndị pastọ na-akpọ chukwu come to think of it ego akwa ji alụ ọlụ dị very expensive it will cost you almost nothing to go to church it will cost you almost nothing to go to church this olive oil and holy water a ndị mmadụ na-enyere mkpọtụ ebe niile ego ole ka a na-ele ego ole ka a na-ele ofu ego akwa ji wee mere mmadụ ofu oke ite ofu ego akwa ji wee mere mmadụ oke ite ee nwere ike ibute ee e, e, pick up load of olive oil or ọ wụrụ mmiri o nwere ike ịwụ one truck load of mmiri ị ghọtago so afụrọ m ife ndị mmadụ na-adọka o nwerọ onye kpọrọ akwa asị but for the sake of investigation ndozi obodo a na-eme you people should go home and sleep

ị ghọtago na ha ncha niile agwaba naghị afụgo m ha ncha agwaba naghị akwa mmadụ ka ị bụ akwa akwa there is no skeleton in your cupboard ọ kwa ị fụlụ ụnụ ọ kwa ị fụlụ ụnụ nya akwa gwọwe oke ite ma ndị pastọ kpedebe ekpere nya akwa gwọwe oke ite ma olive oil si elezina akwa gwọwe oke ite ma holy water si e, e, e, elezina ọgwụ ụnụ na-agwọ gwọ agwọnụ na ọgwụ ụnụ na-agwọ ama m na obi na-ekolopụ ụfọdụ n'ime ụnụ because na ite ụnụ dọwara be akwa obi na-ekolopụ ụnụ ọ wụ ọ wụrụ na o nwe ka akwa esi wee bata ije a anyị eme aṅaa ndị ya awụghara ya aka nkụ ndị ya agbajiri nwụọ ya aka nkụ ndị ya ejebe ife ha ya natazi anyị agụtafe ọnụ so i can understand and i am telling you na as far as na ite ahụ dị na nke akwa aha ife ọjọọ ka e ji ite ahụ eme you don't need to panic don't worry he will still come back ka ọ na-echukwakwa na-egburu ite ụnụ anụ i know i can understand why a lot of you are crying emebeghị eme nwoke eh, eh, ụkpọmba dike edena you are welcome back eh, more contact onye nke a wụ contact contact elu contact ya na contact elu contact ya na ibe gị na-achụ ego everyday contact ya na-afịọ ụnụ n'ọnụ ee ama m na contact ya na-afịọ ụnụ n'ọnụ ọ nya ka ọ ya-awụ ife 50 million pụta ị sọvụọ ya ka ọ ife 50 million pụta i jee yọgharịba ndị contact ego ọ nya ka i ji nwe contact ee everyday contact more contact people contact contact contact contact ya na-afịọ it will make me to ask myself ọ na that those contact abụrọ mmadụ ka ha wụ when are you going to be somebody's contact ị ghọtago so ha emeela ka ọ dụka ya sị na o nwere onye ya na ibe na-ese okwu hell no onweghị the truth is that akwa apụtabeghị but ọ bụrụ na akwa pụta we wish him well yes ema o ji jewe abụrọ persecution or anything it is just because na for ndị na-asị na ọ wụ na gọọmenti ma na ha agaghị arrest akwa na ha agaghị ime ka akwa wụrụ the first native doctor I, on the contrary ebelieveho m ya let me tell you akwa is the beginning and the end of oke ite n'ani igbo nya bidoro ya o end ya ya ọ mawuru onwe so it is very very essential na investigation bidoro n'ebe ọ nọ because na so na onye introducere ya ka o wee nwee ike kọwalụ ndị uwe ojii na ndị gọọmenti na ife na ife na ife ife a na-arụ na eke esi eme

I don't know why ihe eji akụpụsi isi enu na-akụ n'enu na-akụtu ana arrest akwa na-enye gị sleepless night why o ji enye gị sleepless night na ọ wụ na gị na akwa enweghị business unu nwere ọ wụ na gị na akwa enweghị business unu nwere kedu ife ọ na-enye gị sleepless night you should be happy that gọọmenti for once awakego up yes

or n'ife bụ ndị seize properties ha kee ka akwa si wee wu the first person ịghọtara he was just arrested based on the evidence dụ and ndị dibia niile ama m na unu ya ebido jee deletesira nke unu na Facebook ndị otu eke hit ndị ile ha na-agbakarị ezo ndị ile ha na-agbakarị ezo ama m na unu ya eje deletesira video unu but ndị mmadụ ejidechana video a bịa kọwa gọọmenti chọrọ ịmụ ife ite a na-arụ o nwekwakwara amago m mmadụ ole ejidere fa ncha niile enwechara ọdụ ọgwụ be ha ha ncha niile enwechara ọdụ ọgwụ n'ebe ha bi ọ bụrụ mmadụ na-agwọrọ fa ọgwụ ha o nwere nke ịfụrụ ọ pụtara ọ wụrụ altar chaplet dị na Virgin Mary dị na na Bible dị na onwe nke ịfụrụ or holy water onwere nke ịfụrụ onwere nke ịfụrụ ịghọtara ife m na-ekwu you dey feel me so arrest akwa na-enye gị sleepless night whereas this is what to you you have been fighting ekwuru nke ka ọ esi wuru morning afternoon night na na-akpọ ndị pastọ eji ije ụnụ na-asị ee n'ụnụ na-ekwu maka ndị dibịa why ihe eji ekwu okwu 95% pastors but little percentage of ndị dibịa now na arrestgo a dibia meaning na government do serious work instead of you to encourage them for the work they have done and while urging them to do more and extend their hand into other places which they have already done by ịhapụ a call number ị ya akpọ ọ wụgodu a pastor ka ọ kwuo anyị emekwa arrest ịghọtago so afụrọ m ife arrest akwa na-emere gị na-apanic na-ebugharị fake news don't worry akwa ya eje bata chukwu akwa oke ite ghụ na ọ wụ na ife oke ite ghụ ahụ na-ekwu wụ ezigbo ife mana ọ wụ na ife oke ite ghụ ahụ na-ekwu wụ ajọ ife ma onye gwọrọ oke ite ma oke ite na onwe ye ma onye a gwọra oke ite unu niile kpechikọm unu niile asịrị ngono kpechikọm kịta ka o gosiri na ọgwụ ka unu na-agwọ atọghị m ndị gụrụ egwusi ọgwụ ka a na-agwọ kịta ka ụnụ confirm na ọgwụ ka a na-agwọ because kedu ife arrest akwa na-awarụ ghị isi na ọ wụ na i nweghị skeleton in your cupboard if you don't have any personal business with akwa why is it that you cannot allow government to do their work do their work yes

is that what you are saying because na akwa bịara ebe ị na-eme birthday tụnasịa bundles of money enu it is enough iji wee buy your conscience that na ị fụrụ ife eji na ego ahụ e nyere ghị wụ ego eji wee keji ụmụazị be anyị ma ụmụazị be anyị na ha adụzị jobless onwezi onye n'ime ha chọrọ ịmụ ọrụ onwe onye n'ime ha chọrọ ije boy onwe onye n'ime ha chọrọ ịbend down mụta from ndị mmadụ ha ncha niile na-achọzi ego n'enu n'enu because na the moment ị gwọhanala oke ite ego esi n'enu si na-adaalụ ghụ naanị ife niile e ji oke ite ahụ eme wụ ajọ ife onweghị ezigbo ife e ji eme because onye na-azụ afịa ma na ọ kpọwara afịa mmadụ needịrị kedu ife ọ na-eje agwọrọ ite ka afịa wee gaba I'm asking you yes ife onye a needịrị wụ o teta ụla o kpee ekpere jewara onwe ya ọrụ because na ọ ma na afịa ọ kpọwa na shop ya wụ afịa mmadụ nwere yes ọ ma na afịa ọ kpọwa na shop ya wụ afịa ụwa na-achọ achọ so kedu ife unu na-ebela akwa na-etipụsịrị isi enu na ana ebe unu fụrụ ndị keji ụmụ okorobịa be anyị ụmụ okorobịa be anyị na-emezi unspeakable things just to make money because na agwara na ị bịa ha agwọ oke ite ite ebute ego ị gwọ ibobo ibobo ebute ego ee eh? ị gwọọ talk na do ife ị gwana mmadụ ọ na-eme ụnụ fụcha ya fụ the rate ụmụ okorobịa be anyị sizi akwụghalị ụmụazị nke dụ 14 years ọ chọọ be nwa dibịa ọ ya-eji gwọta ọgwụ ọ ya-eji bute ike ọ dị ya ka a sị na ọgbọ ya agbanahụchaana ya crime nọziri na ụmụazị dị under 25 ụnụ fụcha ya sị na ọ dụ ụnụ mma ụnụ fụchara ya sị na ọ dụ ụnụ mma na oke ite suppose na ya ala agwa ụmụazị ka ha ka je na-agwọ ya ana m ene ụnụ anya ahụ ana m ene ụnụ anya lot of you egosichala onwe ụnụ bikonụ akwa abatabụghị onwe onye na-egbu ya egbu onwe onye kpọrọ ya asị it is the hand of justice wụ ife ji akwa aka akwa dị innocent akwa ya apụta ọ wụrụ na aka ya adịghị innocent he will go and answer for ife o metara the same with other people ọ karịhe etu a hapụnụ ndị na-ebugharị fake news ịghọtago Akwa pụta he's going to make a video people ama na ọ pụtago o nwere ife a na-ezo ezo nke ahụ nke izi o jechara n'aka ndị ntọ pụta mee video ndị ntọ o wee wụzie ndị uwe ojii o wee wụzie gọọmenti ịghọtara ọ pụtabụghị hapụnụ ndị na-ebugharị akụkọ ndị mechiri ọnụ since na-eche ọ dụ ka a sị na news na-aga n'aha ha bido ibugharị why arrest ya ji wee dụ more popular than release ya maka na release ya supposed ife ụsụ karịa arrest ya o nwe onye kpọrọ ya asị I don't hate Akwa mana ife ahụ ọ na-eme adụrọ mma ka ị na-ekwu and ị ma na ife ọ na-eme adụrọ mma ọ wụrụgodu na gọọmenti neche anya afụghị ebe anyị mana ya kwụsị ya na ife ahụ ọ na-eme wee na encourage crime ọ na-eme na a na-enwe high high crime rate ụfọdụ ụmụazị na-eje zuru mashin zuru moto mmadụ tọọ ntọ ka ha wee fụ ego ha jije gwọ ọgwụ ha eji wee mee something a na-ekwu ọ dụ ka ha sị na amụ m ekwu okwu ịghọtago aka m wụ Ezugo the update is that Akwa nwa onye Ọba apụtabụ mana Akwa nwa onye Ọba anọghị ebe a na-egbu ya egbu nke a adụrọ ka mgbe ndị ntọ ndị a tọrọ ya nke a wụ ndị oyiwo ji ya oyiwo ọ wụ ebe ọ ya-aka dị more protected so no panic i am making this video on behalf of his people don't panic after interrogation aka Akwa kwụrụ ji ọ na-ala onwe ọhụụ na aka enwe ka o si wee dụ ị maa na aka akparụ na-eze ka udere ana m atụ inu a na ọ ya kọwaziri anyị onye shiwere ya ọzọ na nke ikpeazụ a aka m bụ nwanne unu nwoke Ezugo Ezugo daalụnụ